igbo bụ igbo ekelekwa m unu igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ọ ka bụkwa mụwa bụ nwanne unu nwoke onye ozi omenala igbo anyị bịalụ na ndiegu akpugo n'ụbọchị nke taa na nke nwannaji ene ngwa eze dibịa na akpugo anyị bịara ikiri mmọnwụ a na-akpọ iyi agba ọkụ oke mmọnwụ bata n'ọgbọ ị ma na ndị be anyị na-atụ ilu sị na oke mmọnwụ bata n'ọgbọ obele mmọnwụ agbawa ọsọ anyị bịalụ n'akpugo na ndiegu akpugo na nkanụ ka anyị nete mmọnwụ a na-akpọ iyi agba ọkụ nwannaji ene ngwa n'akpugo eze dibịa ee maka ife e kwuru ka a na-eme ị ghọtago ife e kwuru ka a na-eme ọ bụ mmọnwụ a ka a na-akpọ iyi agba ọkụ mmọnwụ a gbata n'ọgbọ ebe ọ bụla ọ gbatara ọgbọ edelu ebe niile a na-eshi eki anyị na-akwalite asụsụ obodo anyị asụsụ ana anyị na-akwalite omenala ndị be anyị na-eme ha ji bụrụ igbo bụ igbo anyị nọ n'akpugo ndị akpugo na-eme omenala fa ha na-eme ife niile bụ ntọnanị fa anyị nọ na na akpugo tata na-ekiri mmọnwụ a na-akpọ iyi agba ọkụ n'ebe ha na a na-eme agana ee ọkwa na isi kara aka na-ebu okiti nke na-akara aka bụ okiti okiti anyị ji ya onu na anyị nọ na nke nwannaji ene ngwa n'akpugo nwoke gba na nwoke ha nkwụ enu dị na nwoke ọkanga dị na nwoke ọkanga folo omebe hmm? ọzọ igbo ndụ one na ndiegu akpugo na nke ka anyị nọ ọka nwoke anyị nọ na nke na-akwalite ọdịnala na ị ma na ife ọdịnala na-amasị anyị a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọkwa ị na-anụgo na anyị nọ na na akpugo ịkwalite asụsụ obodo anyị ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo maọbụ na ị nọ n'ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ na ị ka nụbego maka akpugo eze ị malụ na o nweghị ebe ị ma ọ bụrụ na ị nụbego maka akpugo eze na nkanụ ee ị malụ na o nwebeghị ebe ị ma na o nwebeghị ebe i jego ị ghọtago maka na ọ bụ baa ya akpugo baa ya akpugo ka a na-eme omenala a na-emelite ife ọdịnala emelite ya ọfụma ee anyị na-eji igbo na-anọta ọ bụ ya ka anyị ji sị ka anyị bịa na ndiegu akpugo tata ka anyị kirie ya ị ghọtago ka anyị kirie ya ka a na-afụ ya n'anya n'anya na ha na-emelite omenala ife anọba a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọkwa ị na-aghọtago anyị nọ na-akwalite asụsụ obodo anyị na-akwalite omenala obodo anyị maka ndị ife ọma na-adị mma ọ ka bụkwa mụnwa bụ nwanne unu nwoke onye ozi omenala igbo ya maalụ ụnụ mma ọsịsọ ya maalụ ụnụ mma rie nne ekene m unu kene ife na-emere unu ife ee onye ọbụla tinye uche n'anị ka anyị kwalite asụsụ obodo anyị n'igbo amaka omenala igbo amaka ee asị m nwanne unu nwoke onye ozi omenala igbo ya maalụ ụnụ mma ọsịsọ ya maalụ ụnụ mma rie nne ekene m unu kene ife na-emere unu ife ee onye ọbụla tinye uche n'anị ka anyị kwalite asụsụ obodo anyị n'igbo amaka omenala igbo amaka ee asị m